ndị Igbo ibe m abịakwana m ọzọ unu nee anya n'ihu m unu ya afụ na amụ ada atọ m enwekwaọdụ taịm ịsị unu daalụnụ ndị Igbo onye ọbụna wụ onye Igbo jee chọọ vidiyo mba ọ bụghị vidiyo na ọdiyo na-esekuleti na WhatsApp unu gee unu ya etiwapụ mkpu unu ya ebewe na akwa ife unu ya anụ na ya agba unu anya mmiri ndị Igbo ekwukwa m ọzọ onye ọbụna wụ onye Igbo jee chọọ ọdio na-esekuleti na WhatsApp onye Igbo nọ na Libya merie ife o kwuru anyị ncha ma na eziokwu na-agụ akwa ọnọdụ Igbo ebe niine Igbo nọ ọ dị nụ njọ hinne o ọ dị nụ njọ hinne Igbo na-ana na ana ife o kwuru etu ndị Igbo ụmụ nwanyị ụmụ nwoke si abịa ararụ ndị Igbo ibe ha ere ha ka ohu na Libya ewere ha na-agba akwụna ha na-anwụsịsị ka ọkụkọ emetụna m ya aka ugboro one ma one mana m agadị into details etu nwanne anyị nwoke a si wee gaa nwanne anyị nwoke a nọ ebe ahụ akpọ ha afa mana anyị ncha manụ ihe na-aganụ okwu ya miri omimi hinne o mechara gwa igbo ife nọkwa n'ihu na igbo ka ya ata afụfụ na igbo ya eme gịnị na igbo ka ya ata afụfụ hinne igbo onye gbanahụrụ ejide nwanne ya abụọdụ ezigbo mgbanahụ ekwukwa m ya ọzọ onye gbanahụrụ ejide nwanne abụọdụ ezigbo mgbanahụ o nwekwanụ onye igbo ya escape from afụfụ ọ sị na igbo ya ata ị feel na gị nwa na onwe gị na enweghịzi ike ire gị as ohu maka ikekwe ị nwere steady job in Nigeria ma ọ nọ na Amerịka ma ọ nọ na France ma ọ nọ na Britain ma ọ nọ na Italy nwee steady job nwee citizenship nwa nwa gị nwa gị kwanụ gị nwa na onwe gị kwanụ ị nọkwanụ ụwa si n'ogbenye mgbere kemgbe ị nọọ ụwa as onye igbo si na famili nke a na-akpọ ogbenye mgbere kemgbe i nwekwanụ ike end kwa up as onye a ga-ere according to nwata nwoke nọ na libya ọ sị na mba niile amadị ife dị ka ịdị ọcha a na-arịgo ha na-arịtu ha arịgogide ha rituo ha next thing wụ ọnwụ ma ikweta na ịnọ ụwa ma ikweta na ịnọ ụwa chezie echiche kedu ihe iji wee pụta as onye igbo na nke a ma i believeru ma i believeru gị ya anọ ụwa and ọ bụrụ na imehụ ife kwesịrị ka ime as onye igbo kịta ọ wụ na ịza ha oku ọ wụ na ige ha ntị iji aka gị adọkpụ ife ahụ ijekọ ịfụ ọ bụọkwuzi na anyị nwere igbo sense ma ọ na anyị nwere egwu chineke ka a sị na ife ya eme ịnọ ụwa n'ogbenye mgbere kemgbe i wee escapuo bịa nwanne m bịa na ọrụ dị na libya ịbịazie ka ị na-edozi isi you cannot escape it ị baa na campuses anyị fụ ife ụmụaka anyị na-eme ebe a anya ukwu dị anya ọkụ dị oke ọchịchọ dị egwu chineke adịọkwu poverty wee bịa agba kedu ka onye igbo ya esi ghara ịbanye moto eburu ya crossuo desert eru ebe ahụ ewee were ya wee mere ife sọrọ ha nke a wụ maka na ozi a si libya ka m ji wee na-akpọ libya afa baa na orientation camps na naijiria nysc camps fụ ihe eji ndị igbo eme ebe ahụ jee na campuses fụ ihe eji ha eme ebe ahụ bikonu chọọnụ audio a geenụ ya e recapụkwa m nwata nwoke onye igbo nọ na libya sị na ife ndị igbo nọ na libya na-eme wụ na ha na-abịa arara ụmụnne ha ndị nwanyị ndị igbo ibe ha sị ha na ọrụ dị na libya na a na-ere ha ere ebe ahụ ere ha ndị eresịrị ha ewere etinye ha n'akwụna ọ sị na ife ndị igbo ji ndị igbo ibe ha eme na libya and anyị ama ndoubt ya maka afọ tara anyị mmiri anyị nwekwuru anya ukwu anyị nwekwuru oke ọchịchọ religion nke anyị tinyekwuru isi na ya ada agwakwuzi anyị eziokwu ihe ọ na-agwa anyị wụ tithes and offering ọ da-agwa onye igbo na ime njọ na ọnwụ na-eche gị and ife ọnwụ mean kwere ụnụ ya anwụkpọ anya na ị ya anọ ụwa taa afụfụ very well ihe ọ na-agwa ndị Igbo na ịkwụọ tithe kwụọ offering chegharịa ọsọkwa ya wụrụ a minute before um, before ọnwụ na iyi eje enigwe ọ ihe a na-agwa ndị Igbo so ife ya eme ka onye Igbo gbara ife ọjọọ ọsọ adụọzi ihe m na-ekwu bụ onye igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ o ruona na ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ kpọọ ụmụnna gị na phone jụọ ese onye ọbụla ikekwe ụfọdụ ụmụaka na-agbafusi agba na libya agba na mm, niger ikekwe nne na nna nwụọ na onwe ezie na-ajụghị ha ị kpọ ị jụọ maka ha o nwee ndị ka nọ n'ụlọ gwa ha ejezina support them onwebedo project ị nwere ị na-arụ ụlọ na America ị na-arụ ụlọ na Britain suspend it suspend it na ụmụnne gị ka a na-ebu isi ọya dị iche iche na mba jụọ maka fa ọ bụrọ na ndị Igbo dị wicked nọ na enwerọ onye na-agwa fa ndị mmadụ ekwukata na m pụta na redio wee kwuwe ihe a ejighị m ego m eji wee e, start radio station enwekwuru ife ndị ọzọ na-emesị dị mkpa mana ediscovergo m na ndị Igbo abụrọ wicked people nọ na o nwerọ na-enye fa correct information so ife ị ga-emekene video ahụ biko share bie share bie ọ bụkwa na o metụ n'obi kpọọ ụmụnna gị kpọọ ụmụnne gị jụọ ese onye ọbụla ndị ya yowu ha nọ n'ụlọ ha nọ n'ụlọ ị mara etu iyi esi kwado ha ị kwado ha o nwere ife anyị nwawa omenala defenders na-akwado na ọ ya eme ka onye igbo ọbụla chọrọ ịnọ n'ụlọ nọdụ mana iyi enye aka and afụwago m ife ajụọna m mmadụ ife dịka ise isii asaa iri ụnụ ya akwado mmadụ nine si na ha ya akwado ma nkwu ife ahụ kịta maka nkwue ndị nkụsa akụsa igbo biko na o ruo n'oge iteta n'ụra unu gee audio anya mmiri ya agba unu onye igbo mmeri emechakwuru kwue kwuo si na onwe onye yoruba aragide rata na libya ahụ na ndị yoruba na-atụkọ ego send ya back nọọ ndị igbo ya ada ere ụmụnne ha onye a ree nwanne o were ya gbacha akwụna o were ya kpacha ego akwụna o resie nwanne ya unu na-amazi na fire nọkwa on the mountain nọ nọ ife ọbụla na- ife ọbụla na-adakwasị igbo wụ ife ọjọọ anyị na-emeta ọ wụ na nke a ya-emezi anyị ka anyị kunie n'ụra ya mee anyị ka anyị kunie n'ụra daalụkwanụ daalụnụ mana unu nee anya na unu ya-afụ na amụ ada atọ m amụ ama ntọ nke ife amụ na-atọrọ m mba nsi na ya na ana ana